onye ije jechara n'ala agụ na-abụ ụzọ onye ije jechara n'ala ahụ m nke na-ayị egwu ayochi ike biko maka onye ndị onyonyo mana anyị anaghị ama ndị anyị na-esete na onye bụ m na-esete na foto kịta onye na-esete bụ Josephine Ọna nwunye Omekannaya wan ofedo Josephine nwunye Omekannaya ma Omekannaya bịara na-etighe ezi bọchị bụ ee Peter Ezugwu wee lụrụ nwaanyị a na-akpọ Josephine Ezugwu onye ị na-ele anya bụ onye Peter Ezugwu a mụchara era mama anya mụgide o wee bụrụ na ọchebe o lecheru ka m chazụ ije wee sị m bịa buru benye mara yere nyọ wee bịa buru benye na-amị ara ke nnekwu wee mịrịgide nga o rute ụbọchị chineke chọrọ mịgharị ya bịara mee ọ magaga ha m bukọbụka kwekwu mmanụ ugwu efu ọ na-abụta m ugboro kwuru maka na ọ bụ ezi igbo nna n'ebe m nọ nọ rie cheta m n'aka chineke kere m ọmụmụ na edo ọbara o lere m ọmụgwọ ka nwata ịkpa na ikpe mmadụ wee sị ka tata ka m kpọrọ ndị ikwu ibe m bịa gwa ndị ndị mmadụ wee kwụ m ụgwọ omume n'aka ọchịa ọchịa bụ ị ja-ala n'udo na ọṅụ mgbe ị ja-ala ihu gị ja-adị na anyị metụpụta azụ gị ja-adị na anyị terere wa ka ahụ ike doro anyị kpegide na anyị ekpere mbe ị nọ ka ihe ga-amakwa gị anyị ọrụ ka ọmụmụ ga-atụ gị anyị n'ọnụ nwanne ụmụnne m ndị ga-amụtara gị ọmụmụ si ha pụta ka ego ha mụtara zi ha ka ego ha na-azụ

Dejenu. Dejenu. Ọdụ mmadụ ala ya? Deje. Ọ bụ ndị nyonyo, anyị anaghị ama ndị anyị na-ekele oge ụfọdụ. Anyị anaghị ama ndị anyị na-esete. Mana o nwere ka m si ahụ gị echite ụtụtụ, ije mee ịyata, ije mee ịyata. Ọ dị m ka o nwere ka o si gbasa na gị na ihe a na-eme ebe a today biko ka ọ manị m onye m na-ekele na onye m na-esete kịta ka o si gọwata gị na ihe a na-eme ebe a tata. onye ị na-ekele bụ Emelike Ezugwu Junior onye a na-akwa ta papa m ya bụ nna m keta ebe m ji mere na keta ya mara m n'ihu ọ bụ nna m ma ya bịa bịara gara eme emume na ya sị ya echite ụtụtụ anyị na-eme ememe enyi ma anyị ji mere outing Sunday anyị mere outing Sunday anyị akwanyere ya ugwu ikpeazụ ka ọ laa dogide na ọ bụ ezigbo mmadụ o biri ezigbo ndụ ọ bụ peacemaker ahụrụ ọnụ ga-achọ okwu azụ ọchị na mmadụ na-akọchi anyị ga-abịata ka a kwanye ya ugwu na onye medoro si mere omene ya anyị lọta ka anyị mere mere ka o mere n'ụwa o mere onwe ọrụ n'ụwa na ekpere anyị bụ ka Chukwu nabata anyị ka gozie ngwa o si eme n'ụwa ụmụ anụ gwụọ ya o si ime n'ụwa nabata ya alaeze nke eluigwe ya bụ anyị na abịa eme ya bụ ekpere anyị n'isi enye daalụsọ ọ dị mma ya gazie ka ị gọ ka o ree kelee ndị be gị ah, biko ana m ekele etu anyị bụ ndị na-ese iri ihe onyonyo si ese na anyị anaghị ama ndị anyị na-esete na ọ bụla ka o si wee dị na ana m ahụ kemgbe ụtụtụ ị na-agba mbọ agba mbọ eme ka ihe dị na ahajiri ọfụma o wee na-emetụta m n'obu na ọ dị m ka o nwere ka i si mara nwere ka o si metụta gị nwere ka o si wee jikọta gị na ihe a na-eme ebe a taa biko onye ka anyị na-ekele ya ka mana anyị ka o si wee dịrị ebe a taa kaanụ ndị onyonyo onye na-ekele bụ Honorable Patrick Ezugwu onye Ụmụagwụ n'Echara asatọ onye ụmụala oji agwụ na Patrick Ezugwu nna m onye isi ọchịbụ Peter Ezugwu kere ụlọ ọkụ n'ụlọ ọgwụ ya lata echi na ya dịcha je n'echi
anyị na-ekelesi gị ike Patrick Ezugwu ahụ m ebe e dere aha gị na poster JP dịkwa dị Patrick Ezugwu JP anyị na-ekele eje ọrụ

Hello. ọ bụ isi iwu igi na-ezugbo ọ dị mma isi iwu anyị na-ekele daalụsọ ahụgo m foto gị na Council of Elders mgbe dọg a na-ekwu okwenye kịta na i so na Council of Elders ndị ka i si hụgo ọchịchị ya bụ nwoke mgbe ọ nọ ndụ
ọchịchị anyị a na-ewute anyị na mgbalị ọ gbalịrị mana mgbalị ọ gbalịrị na o kwuru anyị ghọta na eze chite oke abịa ma bụ onye kpọrọ n'oku ohe gwa anyị bịa n'ọbụla o nweghị mgbe ah, ihe itetikporo agharịa ya wee bụrụ na anyị na-asụ eze site oke abịa na ihe akpọra n'oku o kwuru anyị ghọta na ọkọ eze site oke kpọra na ihe a nọ n'aka nri n'ọkwa o kwuru anyị ghọta nọ n'ọgbọ maka na ọ gbarụka onye maka tayara oke Deje. ohe gwa anyị bịa

ihe a na-eme taa obu m dị ọcha o mana a sị na ọ bụghị mọgụ ọnwụ o meghị ka obu m adịgacha gị na ọ na-enu iweji anya na ọ bụ ihe gbasara ọnwụ ọ gị na-eme ka mana nsogbu adịghị maka na ya bụ nwoke ọ gbalịrị agbalị o tego anyị nweta dobere ụdị mmadụ kwụ n'Ụmụagwene maka ụdị ọchịchị anya ama m ọgbụ kwuru gaba ọ dị mma maka na odeakwụkwọ na ị na-ede n'ihe siri
onye isi Peter Ngwu nwa Ezugwu ya bụ onye isi mbụ bụrụ kristian n'Ụmụagwene ka ọ bụrụ kristian onye isi na ọ kwadoghị omenala ya ka fainal kama na o wefuchara ihe ga adịghị ọyị omenala emegide nke dị ọyị abịazịa na eh, ọchịchị anya dịwagara iche maka na ọ chọghị mmegbu n'ụzọ ọbụla ụzọ o wetakwara ihe ọma ọchịchị anya maka na ana m erote n'ihe dịka afọ Ụwa 2006 na ya bụ mgbe kọnstitushọn Ụmụagwene chawapụtara chawapụta n'udo ee, na-ereviu re e wefuchere ya dị aga aga tinyekwa ma nke ọhụụ ee, ka o wee nwee ike rụgara na anyị ọrụ ọfụma ọ bụ na ọchịchị anya maka na ije na ya bụ kọnstitushọn na o so wee tinye aka n'ime ya blekata onye mbụ tiri aka e wee bịazie na ihe gbasara hall Ụmụagwene na hall ha adakpọme o ọ dakpọme na ọ bụ onye isi soro wawa zuu n'ụbịa leka o mere gị ndị mara enye ahịa ha e wee jee chọgide n'oyibo wee chọta ndị maara maka planning ha bịa meme ihe oyibo na-akpọ renovation reconstruction and um, uh, well let me say development of the hall so uh, that is not the end oh, maka na abịa na gbasara na okobu ịma na okobu anyị nwere mgbe o rutere gị na-eso mana site n'aka onye isi Peter Ngwu nwa Ezugwu na ọ sịrị na okobu abụghị ihe kwesịrị kwesịrị were ya na nwayọ na ụmụ agwene bụkwanụ ofu maka na anyị si jee bụ ofu na ọ bụ let us be our brothers keepers anyị were nwayọ na ihe dị ọkụ ji anọkata jụọ oyi so ya bụ ka ọ dị ọ bụrụ na um, agụgide ya ọ rụrụ n'ọkpa ka ọtụtụ okwu a lụsịrị mgbe ọ na-achị ma egbudugo onye na omechere dụọdara so na onye isi Ezugwu chineke goziri enuge ọfụma sitekwa meta na ụmụ ya anya na ogoziri enuge nye enuge ogologo ndụ o wee bugide buchere and ọ nwụkọ o nwedịghị onye ọ chọrọ inye nsogbu ọ bụrụ na etem ji adị ruo mgbe ọ bụla ọ ji adị tem

chineke ebe chineke si n'oru ya ya bịa na obodo azụ adị n'anya ọyị anyị na-ekele na-ekelekwe ọkparụ n'ogo pati be anyị onye bụ onye ameleke na ihe na ọba agwụrechi ọhụrụ ihe na-agba ụrụ ụkwụ

ihe ọbụla ọbụla ọbụla na ọ dịghị ike mmadụ nwụọ ya bụ ihe ozugbozi bụ ndị ọbụ nwunye ọgụ ọgụ so anyị na-ekele Chineke na ebe ọbụla ọrụ ntaza dị n'anya ọyị ọ nọ ọ tara agụ ọgbanụ ka nwụta agbanụ anyị na-ekele ka Chineke na-abịa si n'afa Kraịst onye nwe anyị amen

biko anyị bụ ndị onyonyo anyị ga-amata ndị anyị na-ese mana o kwere m nghọta na otego mme m na-ahụ ịnọ ebe a wee nọ n'ọnọ siri ike ọ bụghị nke na ya agaghị ekọ biko onye bụ anyị kelere ndaa ka ihe na-eme ebe a taa shi je gbasata gị mama anyị bụ Onyinyechi nwunye onye isi

Ọ bụ Chief Mike Ezugwu. Chief Mike Ezugwu a na-ekele gị ọfụma ahụ m na ihe a na-eme ebe a tata na o nwe ka o si wee jikọta gị na o jisiri gị ike maka na ịbịakwa ma abịakwa ma keta ị nọ n'onwe fa na ịnọ ka a na-asị gị na one- next one minute na ya move na ịnọ ka a sị gị na ị nọ be gị biko kọma na anyị ka o si ejikọta gị na famili a ka o si wee jikọta m bụ o jikọtara m n'ọtụtụ ụzọ nke mbụ na nwunye nna ya anyị na-akpọ taa na mama m bụ first cousin onye mụrụ nwunye enye na onye mụrụ mama m bụ same father mother that's number one number two bụ na na mụ na ụmụ anya na-asọ mụ na nwunye m na-asọ anyị na-echite na mụ mụrụ nwatakịrị na agbamakwụkwọ ebe a so ụzọ osisi ike mpara deje ọrụ deje ọrụ anyị na-ekele gị ndị ekpere ị na-ekpe n'isi ụmụ ụmụ kwụrụ ụmụ onye ha na-akwa tata mụrụ ekpere m na-ekpe n'isi ụmụ ụmụ kwụrụ ụmụ na chineke nna ga-echebe ha chineke nna ga-edo ha ezigbo ndụ chineke nna ga na-anọ ha n'ihu anọ ha n'azụ mgbe ọbụla maka na onye ahụ na-eme mmemme taa dịrị ezigbo ndụ dịte ndụ aka ụwa nle sị ọ bụ ezigbo mmadụ so ekpere m na-ekpe bụ na ụmụ na ụmụ ụmụ anyị nle ji eṅomi onye ha anyị na-eme mmemme taa n'ịbụ ezigbo mmadụ inwe ezigbo aha n'obodo
daalụ ka ị gọrọ ka o ree Chief Mike Ezugwu anyị na-ekele daalụ ee biko onye ka m kele onye i kele bụ Chief Ataja Christian
Ataja Christian anyị na-ekele gị o ị mara ịbụ ndị onyonyo anyị si ide na ya anaghị amacha ndị anyị na-ese mana o kwere m nghọta na kemgbe na ọbị na ị bịara gị dịka a sị gị na ya agaghị ekwu na ị bịara kete nwefa ndị nọ n'onwe gị ala mee ka ị nọ ọnụ na ọ bụ ihe ndị Nsukka na-asị gị na o buru agada i buru agada na ọ bụ sọsọ na itukwu ala agada ahụ i buru pụtara nne na ọbe gị

a na-akwa anyị n'ogere nkatara Adaeze. deje daalụ ọrụ anyị na-ekele gị deje ọrụ ọ bụ onye ka m kele bọọlụ ata anyị na-ekele Atako Nigeria. Atako Nigeria Atako anyị na-ekelesi gị ike o o kwere m nghọta na edo na ụmụ ụmụ ụmụ onye a na-eme ihe gbasa n'ọnwụ ya tata biko o nwere i ji echeta ya bụ nwoke mgbe ọ dị ndụ dịka a na-asị gị i cheta na ụbọchị gị na-asị mgbe ọ bụrụ mgbe ọ bụ
nna anyị bụ hard working man ọ na-arụsi ọrụ ike and o mere mụ na m na-agbasikwa mbọ ike maka na ya zụrụ ọrụ ọ dịghị na-eme ka onye sịrị asị anyị na-agbasi mbọ ike ahụ

Ichie Omudu anyị na-ekele Enugu ya kara ọ bụ eziokwu daalụ so ọ bụ ọnwụ zuru ike iso n'azụ eziokwu ka anyị pachitere ya na-eme abịa wo wo wo ka o si gbasata gị n'ihe a na-eme ebe a taa ihe gbasatara m na onye ha nwụrụ bụ nna m bụ ọ bụ ọ bụ onye chiri echichi ma m bụ nwa ya meta nwaanyị echikwa m echichi mgbe mgbe anyị dị obere na ya bụ na-akụziri anyị ihe o nwere mgbe ọ na-abịa kpọba anyị n'ime ụlọ ga na-eti anyị ihe ọsọ pati gị tisie ike ka ha mara ma itighe nwanne ha maka ihe na-ahụkwa na ya aka ma ya na maga etiti si tigide anyị ka anyị mara na ọbụ ebe a nọrọ ya esi m mmata ihe m matara nwụsụ ha mba na onwe o mere mba na onwe na ọnwụ ya na-ewute m nọ m na ọ nọtasị m ike na ekpere anyị dọwa ga na-ekpe m ka anyị nọrọ oke maka na a ga na-anwụ ọsịsọ na ya amaghị na ya nọrọ oke na ekpere ga ka anyị nọrọ oke ọ nọrọ

anyị ga-evu Ochiebu lakọnụ na ebe enye Ochiebu anyị na-enye gị ekene chief peter onye ishi Ochiebu Ezeugwu ke na-akwado ọlụla bụ enye onye udo gbara ọsọ echi dọkịta adischarge na anyị ga-alakọ ezigbote chineke ime ebuka ebuka watch out brother j brother j eh yeah i should mortuary ala now

anyị eburu Ochiebu rute mkpukpu Stephen Ezeugwu nwanne ya nwoke anyị na-asị gị Stephen na Ochiebu agaghị eri mkpukpu be go anyị ekelego nna gị

onye si America lata maka ọnwụ papa ya ambassador anyị na-ekele gị na mbọ niile ị gbara okporo ụzọ ị gbara ya lata maka ọnwụ nna gị eruteme

biko onye akwụkwọ ka ọ dị n'ala ego were ihe ha iji ka o jide ụmụnna anyị lejidesi oge ka anyị oji alụ anyị ji mgbe o jiri ka ọ ga-alakọ ka alado ụmụ anyị anyị na-erigbu